Nne di m chọrọ igbu m mana ofu ihe na-agbagwoju m anya bụ na amaghị m ma aka di m ọ dị ya ka ọ na ọ dịghị ya. Gee ntị n'akụkọ a. Alụrụ m di m, mgbe m lụrụ di m, mụ na ya dị na mma ọfụma, mụ na di m na-ayị ọfụma tupu anyị alụọ mana mụ na di m si ofu obodo. Tupu anyị alụọ, nne ya bịara gwa m na ọ chọghị ka m lụọ nwa ya, na o nwere onye ọ chọrọ ka nwa ya lụọ. mgbe m gwakwanụ ya di m di m sị m gba ya nkịtị na onye ya nwa chọrọ ịlụ ka ọ ya-alụ mụ na di m dịkwa na mma ọfụma mgbe anyị mechakwanụ lụọ mgbe anyị lụziri mụ na di m wee gbagoo Lagos biri mụ na di m alụkwala afọ iri asaa that's eight years n'ime eight years a adị m ala be di m ha e nwegodo ihe ya-eme na m ma-abata ụlọ be anyị ka m ma-akpọ ụmụ m wee laa maka nne ya maka ana m eze nne ya maka ọ gwara m na m lụọ nwa ya na ọ ga-ememina m m gbakwa nkịtị ọkwa otu a ka mụ na di m si wee na-ebi anyị amụtagokwanụ ụmụ atọ o wee ruo otu afọ nwanne m nwaanyị nke obere nke anyị tọchara na-eme wedding ọ na-agba akwụkwọ na krismas ihe a na-eme na krismas anyị akwadokwanụ ịla n'afọ ahụ m wee hapụrụ di m ụmụazị na Lagos wee lọtawa obodo anyị be anyị ka m bịa gaa agbamakwụkwọ nwanne m nwaanyị mgbe anyị nọ na-akwado agbamakwụkwọ a di m wee sendịara m ego buru ibu wee sị m na m jee nye nne ya na ọ gwara nne ya na m batara ụlọ na m bịakwa jee nye ya ego ahụ wee sị ya keekwa nke wee rakọ mụ na nne gị ọ na ị mahụ na nne gị ahụhụ m n'anya ị mahụ na nne gị ahụhụ m n'anya di m wee sị m na ọ na-ewutekwana ya na mụ na nne ya anaghị esi ha ofu ụzọ aga na ọ dọọkwana ya mma n'obi na o nweghị nwoke ọ ga-awụ ọ bụrụ obi a na-atọ ya ụtọ na ọ chọrọ ka mụ na nne ya dị na mma na m biko na m were opportunity a jee m jeruo m sị ya biko na i wetara ya ego a na na ọ makwụ na ka ọ dị kịta na ike ya-agwụgo nne ya n'ịchụ m mgbe o kwuchakwanụrụ ihe a m bịa chekwanụ ya nke bụ eziokwu na o nweghị onye ọ na-atọ ụtọ n'obi na esemokwu dị be ya ọkwa otu a ka m si wee kweta di m na m ma-eje je wejere nne ya ego o sendịrị kelekwuo ya mgbe nwanne m nwaanyị mechakwanụrụ nkwụ nwaanyị echi ya m wee jewe be di m ha be ha eteha aka na be anyị ofu obodo ọ village wụ ihe dị iche mgbe m jekwanụ be di m ha jeruo m wee fụ nne ya nne ya wee gbasaa ihu wee nabata m mụnwa n'onwe m dịkwanụ surprise maka na ọ wụhụ ụdị ihu a ka o jibu anabata m before m werekwanụ ego nwa ya nwoke nyere ya nye ya sị ya nne na ego di m sị m nye gị ya sị okay na nsogbu adịghị ee na m bịa ka o tinyere m nri na o sikwanụ rice na ọ nri ka ọ ka sichara kịta na-apụta m wee sị ya na m anaghị eri na eriri m nri be anyị tupu m pụtawa ọ sị m mba na anyị aka na-esekwanụ na ekwesịrị m ịma na ike agwụgo ya kemgbe ahụ na m abatago na m abatago na o nwezi ihe ọ ga-emenwu o nwezi ihe a ga-emenwu gbasara ya ị ghọta otu a ka o si kwucha ya m sị ya mba na agụụ anaghị agụ m ọ sị m mba na ọ gosi na iwe ka na-ewe m ebe ọ nọ m sị ya na iwe anazị ewe m ebe ị nọ ọ kwa otu a ka nwaanyị a si kwakata m kwakata m m wee kweta na m me-eri rice m wee tukwuru mgbe mgbe m kwetara na m me-eri rice asị m ya ka m jee kute ka ọ ghara ịwụ na m na-ezikwa nne di m ozi o ọ sị m mba na ya ya ekutere m na ya ya elekwa m nke taa m batazie na next year na anyị ya abata nke a nke a ị mago mgbe o kwuchakwanụrụ ihe a mụnwa na onwe m wụsakwanụ mmụọ m wee nọdụ nne di m wee bazịa kitchen kutere m nri pụta nri nụ ka ọ dọwara mụnwa na onwe m weta ngaji ka m rie nri ihe ọzọ m na-anụzi wụ obere nwa nwaanyị ya na ya bi wee gbara ọsọ gbara ọsọ pụta sị m aunty erikwana nri a o aunty erikwana nri a o unless m chọrọ ịnwụ m sị ya keekwa nke m chọrọ ịnwụ o wee sị m na ya fụrụ mama nnukwu ha ka ọ na-eweta ihe na-etinye na nri ahụ wee na-asị na ya ya agwa gị na ọ be ya ka ị batara taa ọ na-elekwanụ ya ọ mahụ na ọ na-enyo ya ihe a wee wụọ m akpata oyi ka m ka na-ekwu nwa obere nwa ahụ agbara ọsọ bịa buru nri ahụ nne di m apụta napụta ya nri ahụ sị ya o nwe ihe na-eme ya n'isi bawara ya mba ị mago chọọ ka ọ bachie ya ọnụ nwata a na-asịkwa m aunty erikwana ya aunty erikwana o m lewe nne di m m sị ya a sị na o nwe ihe i tiri na nri ya sị m kedụ ka m na-ekweta ihe a nwata kwuru kedụ nke wụ na e tinyere m ihe na nri o nwe ihe na-eme ya n'isi m sị ya o na nsogbu adịghị ọ bụrụ na o nwe ihe i tiri m na nri a ngwa kuru ya rie na i kuru ya rie ngaji naabụ na ịtọ m eribezie ya sị m kedụ nke ebe nke ahụ sikwa m na-achọ ime ya accuse na ya tinyere m ihe na nri obere nwa ihe obere nwa kwetara ị ma ma nnu ka ya yọnyere na nri m sị ọ wụgodu nnu kuru ya rie ọ wụ na i kuru rie tupu m erie ọ kwa otu a nwaanyị a sị na ọ yaha erikwa ya o a ka na-ekwu ọ chọọ ka o buru nri ahụ baa kitchen m jide ya ya na nri ahụ wee sị ya na ị ya-eri nri a taa o ị chọrọ inye m nsi na be di m na ọ yaha work na otu e si lụta gị ebe a ka e si lụta m ebe a na ị yaha egbu m ebe a mgbe m na-ekwuzi ihe a wee tiwezie mkpu kpọkuwe ndị mmadụ tiwezie mkpu ndị mmadụ ndị agbata obi wee na-abatazi ị makwa n'oge christmas na ndị mmadụ batachara ụlọ ọfụma otu a ka onye ọbụla si wee nyubata be anyị wee jụwazịa gịnị na-eme gịnị na-eme kedu onye na-enye ibe ya nsi kedu onye na-egbu nke nwa nke ọzọ m wee kọwara ha ihe nne di m otu nne di m si wee kutere m nri otu nwa ya na ya bi si wee sị m mụ erikwana o nwere ihe o tiri ya mgbe a jụwazịa nne di m o nwe ihe i tiri na nri nne di m sị gịnị gọọ na o nwekwa ihe ya tinye na nri a sị ya ngwa ọ wụ na o nwe ihe i tiri ya ngwa gị rie ya sị na ya yaha eri na ọ mụ ka e kutere ya kedu otu nri o kutere m a sị ya bịa riwe ya ọ sị ya yaha eri ya mgbe ọ fụziri na ndị mmadụ na-achọzi ime ya n'ike gbaa ya nri ahụ ya wee sị ee na o tinyere ya ihe na ọ gwara m alụna nwa ya m wee kwechiri na m ma-alụ nwa ya na ihe ọ chọrọ ka o memina m ka ọ gwa m na ọ be ya ka m batara nke nwa nke ọzọ ha wee ji abe gị ebe ọrụ otu esi wee lụọ gị ka esi wee lụọ ya ebe ọ be nna gị hmm? mgbe a kọwaziri ya otu ahụ ewee werezie okwu na ụka ahụ wee jee kpesara ndị ndị ichie ha wee tritweza the case chi wee fokwa ha nụ mụa na onwe m arahụkwuodị m be di m aha m wee nwee lachiawa ahụ be nne m na nna m wee jee kọrọ ha ije m mgbe m kọchazara ha echi ahụ m wee nwee lachiawakwazia Lagos mana mgbe m na-alarụzi o wee wụ na enwe ndị vidiochara ihe a na-eme mgbe ahụ wee sendịchara di m di m wee daa na ana na-ayọ m biko na m biko na m gbaghara ya m wee sị ya na amakwụghị m ma gị na nne gị akpara ya akpa maka na ihe ahụ eti eze m lụrụ gị mụ na nne gị ada akpa ede asị m jee nye nne gị mana nke a kịta e wee sendịara m ego jee nye nne gị na ọ dị ka ọ plan gị na nne gị ọ sị m na onwekwa aka ya dị ọkwa ya nwa na ihe ya na-achọkwa wụ udo mana amaghịzi m nke wụ eziokwu amaghị m onye m ga-eso ekwetere ekweta ma ọ ma ya na nne ya kpara ya akpa ka ọ gịnị amaghị m kịta asị kemgbe nne di m na-ayọ m biko m gbaghara ya m gbaghara nne ya na onwekwana ihe ọjọọ ya bu n'obi na ya amakwa na nne ya dị otu a ya amakwa na nne ịmago kịta ama m ihe m ga-eme ọ bụrụ na ọ gị gịnị ka ị ga-eme ị ka ya-anọ ebe ahụ ka ị ya-akpọrọ ụmụ gị zọwa isi onwe gị biko gwa anyị na comment section i nyere anyị aka gbasa ozi a ka emesịa ọ tụrụ m n'anya ma rie m ọnụ mgbe m chọpụtara ihe mere na afọ iri na abụọ atụbeghị m ime m na-eme ihe niile m nwere ike na-eme ihe niile a gwara m mee ka m tụ ime mana atụghị m ime mgbe m chọpụtara ihe mere ya o riri m ọnụ gee ntị n'akụkọ a mụ na di m lụchara di mana o nwere ihe mere tupu anyị alụọ di mgbe anyị dị mgbe mụ na di m na-akwado ịgba nkwụ na ịgba akwụkwọ adị m ime di m wụ ofu nwa nwoke ha nwere adịkwanụ m ime mgbe ahụ anyị wee bịa gbawa akwụkwọ ndị be ndị ezinụlọ ya anabatakwanụrụ m obi na-atọ ha ụtọ na nwanne ha lụtara nwaanyị mụa na onwe m laikikwanụ ha so anyị na-ebi ọfụma nsogbu adịghị mana anyị emechakwa ha nụ wedding ahụ o mechaghị two days afọ ime ahụ pụọ mgbe afọ ime a pụziri o wutekwanụ m wute di m wute onye ọbụla mana onweghị oke ihe anyị kpọrọ ya sị ha ya o tekwa aka ọ ya ha afịa ahụ m adịhakwa ime ọzọ hmm. ọkwa otu a ka mụ na di m si wee biwe mana nsogbu bidoziri dapụtara nke na mere na ee eh, ka anyị na-ebi otu afọ gaa afọ abụọ gaa afọ atọ gaa ada adị m ime m ya-ahụkwa na adị m ya akwụkwa apụ ịmago nsogbu ewee na-abịazi ndị ezinụlọ di m nụ hụrụ m n'anya si na nwa akwa wee tọnụkwazịa m sị na na m wụzi m bịara igbu nwanne ha m achọghị inye nwanne ha nwa m makwa na ofu nwa nwoke ka ọ wụ na m chọrọ ka ama nna ya chie o nwezi ihe ha anaghị akpọ m akpọ ha mechakwana na-agwa nwanne ha nwoke jee lụọ nwaanyị ọzọ na ofu nwa ka ị wụ ofu nwa nwoke ka ị wụ ọ sị ha na ya anaghị alụ o kwekwa na alụ anyị mekata ya mekata ya afọ anọ gaa afọ ise afọ isii afọ asaa afọ asatọ hei mgbe o ruzi nke afọ asatọ a mụwa na onwe m amazị ihe na-eme ebe ọwụna a sị ka anyị gaa anyị aga ebe ọwụna a sị anyị ebe ọwụna a mara anyị atụ anyị akwakọrọ gaa ọ wụzi ego anyị na-atụfu o nwe ihe ọzọ anyị mepụtanwuru na 8 eh, years na 10 years na 11 years na 12 years a ọsọ nsọ ebe ọwụna a kara anyị aga ebe ọwụna a kara anyị aga mgbe o mechaziri mee 12 years ndị be di m ha wee sịkwa mba o na ọ dị ka ya sị na o nwe ihe m ji wee jidozie di m na ihe nke a karịa na kedu nke wụ na gị na nwaanyị biri 12 years ọ mụtahụrụ gị nwa ị nọdụ ebe ahụ gị na ya nọdụ ị bịa makwa na ofu nwa nwoke ka ị wụ ị chọọ ka ama nna gị chie o nweghị ụdị ihe ha anaghị agwa di m ha mechara kpọọ ya asị sị na ọ wụhazị onye ezinụlọ ha na ọ na-egezi ihe m kwuru mgbe o mekataziri wee sị di m ọ dị n'otu a manụ m ya gaa lụọ nwaanyị ọzọ maka na nke bụ eziokwu na ike agwụgokwu m maka ebe ọwụna anyị jekwa na asị anyị na anyị enweghị nsogbu ebe ọwụna anyị jekwa na asị anyị na anyị enweghị nsogbu e, mgbe ụfọdụ agbanye m ọgwụ sị m jee ṅụwa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ m ṅụchakwa otu awụ n'ezi ihe a na-eme ọ na-ewute m na-ewute di m mgbe ha nọkọtaziri wee sị ya jee lụọ nwaanyị mgbe ha kwakọtaziri ị ya-alụrị nwaanyị ị lụhụ nwaanyị agụpụ gị nke nwa nke ọzọ sị ya nna gaa lụọ nwaanyị gaa lụọ nwaanyị chukwu mekwanara ya ebere ya alụọ nwaanyị nke abụọ n'ime na ọ lụ nwaanyị nke abụọ ahụ chukwu wee mere m ebere maka ọ mụ ka ọ kacha meere nwaanyị nke abụọ ahụ wụrụ ezigbo mmadụ ọ bụghị ụdị ndị ọ na-abụ ha bịa ha ewuru nsogbu dịziara ha ị hapụzịa nke na-aya yawakwazịa ha ọ bụghị ụdị mmadụ ahụ ọ bịara wụrụ ezigbo mmadụ chukwu mekwana ebere o meghị ọnwa naabọ di m lụtara ya ya bido tụwa ime mụwa nwa ụmụ izizi ọ mụrụ ụmụ nwoke naabọ ejima nwoke naabọ a ka na-ekwu ọ mụkwa ọzọ mana ana m ekelekwa chukwu na ọ mụrụ nwa na-ekelekwa chukwu na ọ wụha ajọ mmadụ maka nke eziokwu na ọ wụha ajọ mmadụ ọ bịa mee ọṅụ bata ahụ n'ezinụlọ anyị mana m n'ime onwe m ana m enwe mwute kedu ihe mere na m agaghị amụ nke m adịkwana m ime before m bịawa na marriage a kedu ihe mezirinụ ọkwa otu a ka anyị sikwa na-ebi o anyị na-ebi n'udo mana ị mago na ee eh, apatakuru nwa ọṅụ ya ezuo oke ọṅụ nke m ezughị oke eziokwu na ndị ọzọ dịcha obi aṅụrị dị ha mana nke m ana m ayọkwa chukwu na-agagharịkwa na-achọkwa ihe m me-eme onwe m ka m wee dị ime o wee ruo otu ụbọchị o nwere nwoke bịara be anyị o wee wụ nnọọ nwanne nwunye nwunye di m ahụ nwunye eh, nwunye nke ịbụọ di m nwanne ya nwoke wụ reverend father onye ụkọchukwu wee bịa be ya ọ bịara ileta ya nwa ka ọ mụrụ mgbe ahụ wee bịa ileta ya mgbe nwoke a bịakwara na anabatakwana m ya ọfụma mere ya ọjị nabata ya ka a ga-asị na nwanne m and ihe nji eme ya otu ahụ maka na nwanne ya nwaanyị anaghị akparị m nwanne ya nwaanyị anaghị akọ m ọnụ maka ọnọdụ m o were m dịka nwanne ya kwa ehe ọ bịakwana ọ na-agwa m na otu ụbọchị na ọ ya adịkwanụ mma okwu ụtọ mgbe m nabatachara nwoke a o wee nọchaa mgbe ọ na-achọ ịla bịakwa anyị bịakwa ka anyị dupụ ya ọ wụkwa sọ mụ na nwanne ya nwaanyị na ụmụazị anyị bịa ka anyị dupụ ya ka ọ jee baa na moto ya lawa ya wee sị m na ọkwanụ m ji onwe m m wee sị ya kekwa nke wụ na m ji onwe m ị bịara ịkọ m ọnụ ị bịara ịṅụ m na m amụtaghị nwa nwanne gị bịa mụtawa nwa ọ sị mba na ọ wụghị otu ahụ na ọ mụnwa ji onwe m na mgbe ụfọdụ na anyị na-eme ihe anyị na-eme ya na anyị na-ezoro ya mmadụ mana anyị amahụ na a yaha ezonwuru chukwu ihe sị ya fada aghọtakwanụ m ihe ị na-akọ kọwaanụrụ m ka m ghọta o wee sị m na m kedu ihe mere mbọsị m lụrụ di enwere otu m nọ na ya mgbe a na-akpọ ndị Mary League na kedu ihe mere mbọsị ha nyere m gift mbọsị m lụrụ di nsị ya na m aghọtakwanụ na echetakwozi maka o megonụ 13 years ọ wọzi ihe taa o mego afọ iri na atọ wee na-asị gịnị na-emezi sị ya fada o nwere ihe ị ma gwanụ m maka nke wụ eziokwu na mụnwa echetazi fada wee sị na mgbe ahụ tupu m mee wedding mụ na di m edinago adịgokwanụ m ime a month na-aga two mana mgbe ndị Mary League jụrụ m ka e wee mara ụdị gift a ga-enye m maka nke wụ eziokwu na ị nọ na Mary League ị wụrụ a virgin wee lụọ di ha nwere gift dị iche a na-enye gị dịka onye jikwara onwe ya rukwe mgbe o ji wee lụọ di ọ wụ na i meetigo di gị ị gwa ha ha nwere oke gift a ya enye gị nke afọ ime sef o nwee ike ma ha enyela gị nwekwa ike nwee nke ha ya enye gị ihe ma ha ekpere gị ekpere m wee gwa ndị Mary League na aka wụ virgin meanwhile adị m ime otu ọnwa ma ọnwa naabọ mgbe ahụ o wee sị m enwere ihe dị otu a nsị ya eziokwu ya wee sị m and na ha kpọrọ m jee n'ihu Virgin Maria kpere m ekpere kpechara m ekpere dịka onye dowere onwe ya maka na ọ ihe m gwara ha na ọ ya wụ ihe ji m na ha kpechara ekpere ahụ laa obi ha niile onweghị onye obi ya dị njọ ebe m nọ kama na ọ maka nsịrị asị ka ha ji wepụzie afọ ndị mmụọ ji wepụ afọ ime ahụ wee kụchie akpa nwa m na ọ ya mere m ejibeghị wee tụọ ime kemgbe ahụ hei ihe o kwuru wụ ihe mere eme m wee tie bee wee sị ya fada eziokwu ihe ị kwuru wụ ihe mere eme ya wee sị na mgbe ụfọdụ ụnụ na-asị asị ụnụ amara ụdị asị ụnụ na-asị nọọ ya m wee jụwazi ya biko gịnị ka m ga-emezi gịnị ka m ga-eme maka nke bụ eziokwu na ama m na ihe o kwuru ihe mere m o wee nye m ekpere m ga-eme nyechaa m ekpere ahụ wee sị m na m ma aga na be nna m ahụ na that altar ebe a ha nọ kpere m ekpere mgbe ahụ na m ru ebe ahụ na m besawara chukwu akwa m sị ya na ọ n'amaghị ama even though na m ma ama nọ na obi ebere ya ga-adị n'arụ m o wee yọwa azụ ndị ebe ahụ m yọwa ya m becha akwa na ọnọdụ ga-agbanwe ọkwa otu a ka m si wee mewe ekpere na Reverend Fada mere m mechaa the ekpere wee gawa village anyị wee jee ebe ahụ jee na altar ahụ a nọ kpere m ekpere mbọsị ahụ wee bewe akwa wee yọwa chukwu mgbaghara yọchaa mgbaghara ahụ wee lachiata o meghị two months o meghị ọnwa naabọ m wee tụrụ ime mụọ nwa na-amụcha nke a mụkwa ọzọ mụkwa ọzọ mụkwa ọzọ mụkatazi nwa sị na m anazi amụ ihe onye nwe akụkọ a ji wee sị m na m bịa kọwaara ndị mmadụ akụkọ ahụ maka e nwere nwa agbọghọ kịta na-abịa akọtara ya o nwere ike onye ahụ amaghị akụkọ ya na-abịa akọrọ ya na ya dịkwanụ ime adị na pastor ha anaghị ekwe ewed onye ọbụla dị ime na ya amaghị ọ ya jee wepụ nwa ka ọ ya jee sịara pastor asị na ya adịghị ime maka na ọ chọrọ ime wedding ọ chọrịrị ime wedding o wee na-agwa onye dị otu a kude nwa gị o kude nke ị ka ji aka maka i nwere ike ịnọ 20 years na-achọgharị nwa kude nwa gị ọ wụ na pastor sị na ya ayaghị eme ụnụ wedding ya kpere ụnụ ekpere ụnụ aba jee mụọ nwa ka ma ụnụ mụcha ụnụ abịa mee wedding ma ọ wụ ụnụ eje n'ụlọ ụka ọzọ ebe e nwere pastor na-ekpere ndị dị ime ekpere ka ị ghara ịsị asị ọ ya wee sịa taa o jido gị in the next 20 years ụwa dị deep ụwa dị omimi ọkwa oke ịma dewere ka ị ya ama ihe e ji e-share ụfọdụ stories ndị a ka ị wee mụta ihe na ya mhm. gwa m ihe ị chere na comment section i nyere m aka tụsa ozi a ka emesịa ihe nwanne m nwaanyị mere m mere m wee kpebie na enweghị ihe ga-emekwa ka m trustụọ family member ọzọ na ihe ọbụla mụ na onye ọbụla ga-eme ma ị bụ family ma ị bụ onye ezi anyị ga-ede ya ede signụọ ya sign gee ntị n'akụkọ a nwanne m nwaanyị gara di di ya jikwana ezigbo ego di ya hụkwana ya n'anya ọfụma mana di ya wụ ofu mkpụrụ nwa nwoke ha nwere ebe ahụ ndị ezinụlọ ya nwere mgbe ọ bịa mụọ nwa izizi ọ bụrụ nwaanyị ọ mụọ nke ịbụọ ọ bụrụ nwaanyị ọ mụọ nke ịtọ ọ bụrụ nwaanyị mana nsogbu o nweziri na nke ịtọ ahụ wụ na e nwere ihe ndị agazighị otu o kwesịrị ịgazi o nwere complications mgbe ọ mụrụ nke atọ ahụ ndị ụlọ ọgwụ wee gwa ya ya atụkwana ime ọzọ na o nwere ike ọ tụọ ime ọzọ ọ taa isi ya na ọ na ọ chọrọ ịdị ndụ zụọ ụmụazị ndị nke ọ mụrụ amụ ya atụzina ime o chee na ọ ihe eji egwu egwu mgbe o mechara o nwere level o ruru ya alachiakwa n'ụlọ ọgwụ for check-up agwakwa ya again dọkịta dosie ya aka na ntị ike wee sị ya na ọ na ọ hụrụ onwe ya n'anya hụ ụmụazị ahụ ọ mụrụ n'anya ya ejekwana ọtụtụ ime ọzọ na ọ tụọ ime ọzọ na ọ ya ata isi ya o wee kwụsịzi ịtụ ime mgbe ọ kwụsịkwanụ ịtụ ime ahụ ndị ezinụlọ di ya ewee sị gịnị kedu ka ọ ya esi bịa mụọrọ ha sọsọ ụmụ nwaanyị atọ ụmụ nwaanyị ụmụ nwaanyị na ebe nwa ha nwoke wụ ofu mkpụrụ nwa nwoke na o kwesịrị ịmụta nwa nwoke ọ bụrụkwa nsogbu maka nwanne m nwaanyị adọgo ya aka na ntị sị ya atụkwana ime ọzọ ya nwa na onwe ya na-achọkwanụ kedu ihe ọ ga-eme o wee kwute okwu ime adopt di ya jụ o wee mechaa ndị ezinụlọ ya wee kwawa di ya na ọ ya eje lụọ nwaanyị nke abụọ ka o wee mụtara ya nwa nwoke mgbe ọ dịwaziri otu ahụ ọ dịzịa ka di ya na-achọ ikweta na ihe ndị be ha na-ekwu nwanne m nwaanyị wee bịakwute m wee sị m biko na o nwere ihe ọ chọrọ ka m mere ya na m biko na m bịa ka m buoro ya afọ ime ee eh, surrogacy na ọ ga-eweta sperm di ya weta akwa nke ya na onwe ya wee mekọọ ya mee eh, eh, artificial fertilization etinye ya n'ime onwe m m ebuzia the afọ ime wee mụọrọ ha nwa ahụ makwanụ na ọ na emee ya otu ahụ ọ ha nwe nwa ahụ ọ bụghị mụnwa nwe wee sị ya na m ayaha emenwu ya maka na mụnwa na onwe m sef ekweghị m alụ di kemgbe maka na m chechaa ka m ma-esi wee buo afọ ime ahụ m aghasaa nọ ya o so na ihe m ejiha achọ ịlụ di na m achọghị ebe m na-alụ di atụ ime amụ nwa nwanne m nwaanyị na-ayọ m na-ayọ m ka a ga-asị na ndụ ya dependịrị on it wee sị ya na m ayaha emenwu ya ya mechaa jee gwata di ya di ya kwete ma ọ na m ma ekwete mgbe ọ bịakwanụ bịa na-ayọ m anaghị m ekwete o wee kpọrọ m meeting ụmụnne wee na-ayọ nne m na-ayọ nna m na-ayọ ụmụnne m ka ha yọwa m ihe a ka mekataziri ha niile wee kpọzie m asị sị na m awụghị ezigbo mmadụ na m fụrụ ihe na-achọ iri isi nwanne ha ma achọghị m sị iri isi gịnị hapụ di gị o jee lụọ nwaanyị ọzọ mụọ nwa ebe ọ chọghị ime adopt nwanne m nwaanyị ajụ na-ayọ m ọ yọkatazia m ihe a adịzia ka a ya-asị na m wụzi ekwensu nke na ayọọ m elu yọọ m ala anaghị m anụ wee sị ha okay na anyị ga m ma emekwa ya o mana m ma enye ụnụ terms and condition m agwagodo ụnụ ihe ndị na ụdịrị ọ ga-agba ọ bụrụ na ụnụ eme ụnụ kweta anyị emebe ọkwa na ụnụ ekwetahụ na ya ga-eme wee sị nwanne m nwaanyị na otu ihe makata ịma na alaikiri m otu ahụ m dị na m achọghị ihe ọbụla ya asa m ahụ sị na m na-atụ ime amụ nwa mana ebe ị chọrọ ka m mere gị na m mụchaa nwa na ị ga-enye m ego m jee mee liposuction jee weba afọ m n'ime afọ m adịkwa flat ka ọ na-adị rụkwa ike m rụkwa ara m dịkwa sharp ị ghọta nwanne m nwaanyị wee sị m na nke ahụ abụrọ nsogbu na ọ ga-eme ya m sị ya ị dị sure ọ sị m ee na ya ga-eme ya m jekwurukwa di ya di ya kwetakwa ndị be anyị nọkwa mgbe e kwuru ya anyị ncha niile wee kweta ọzọ dị ka ibe ya na agwakwara m ha na m mụọ nwa anakwa m enye ya ara o na ọkwa m mụọ ya kusara ụnụ nwa ụnụ na-agawa agawa mana nke bụ eziokwu na nwanne m nwaanyị si na ndị ụlọ ọgwụ kwere ha nkwa na ọ ma ka ya esi wee track ya ya eme ya ọ bụrụ nwa nwoke ịghọta maka ọ nwoke ka ha na-achọ wee sị ha na nwa ihe gbasata m saịda ihe dị gbasata m bụrụ na afọ ime ụnụ kunye ụnụ nwa ụnụ ụnụ edozikwa m ka m dịbu ka m lara enwekwa ego m chajiri ya extra asọkwa m ị ga-enye m 10 million maka ị ma na surrogacy before emere mmadụ surrogacy this time ị ga-ana onye akamọ pekata mpe 10 million 20 million or 15 or 10 or 5 cha cha ịghọta mana ihe ndị a onweghị nke m nara nwanne m na ọ ka m mere ya ha ọkụwa nnọọ na nwanne na-emere nwanne ya ihe otu a ka m si wee buoro ya afọ ime wee buwe mgbe m na-ebukwa n'afọ ime a be ya ka m nọ ha na-elekọkwa m ọfụma o na-egoro m ihe ọ na m chọ ị mago ahụ m na-adịkwa fresh na-ebukwa afọ ime ya ka m buwezara afọ ime m wee bucha o wee ruo mbọsị a ga-amụ nwa mana mgbe anyị dị ee eh, ọnwa anọ na-aga nke ise anyị jekwa scan e wee sịkwa anyị na ọ nwa nwoke ndị ụlọ ọgwụ confirm kwa na ọ nwa nwoke mana onwezi ka mmiri si banye n'opi ụgbọgịrị amaghị m mgbe anyị bịaziri bịa mụọ nwa ahụ o wee wụ na ọ nwa nwaanyị ihu nwanne m nwaanyị wee changie ihu di ya wee gbanwee as in ọ dịzị ha ka a ga-asị na ekugharịrị nwa ha n'ụlọ ọgwụ mana ha nọ ebe a mgbe a mụrụ nwa maka ọ wụ na nwanne nwaanyị anọghị n'ime theatre mgbe a mụrụ nwa ọ ga-asị maybe na ekugharịrị nwa ya mana onwe onye ekugharịrị nwa ebe ahụ ka a nọ wee gosi onye ọbụla wee wụ na ọ nwaanyị ọ fịara ha ahụ e wee gbapụta m kpọnata m n'ụlọ ọgwụ ịghọta mụ na onwe m chọpụtago maka ọ okenye ka m wụ achọpụta m ihe na-agakwa ozugbo m wee batazịa nwanne m nwaanyị wee sị ee na mma anọkwa chewe nwa ara m wee sị ya biko ọrụ ọgwụ na ọrụ ekwa o mụ na gị kpakwara akpa kedụ nke ọ na mma abịa ama anọkwazi bịa chewe nwa ara na mụ alaika ọkwa ụdị ihe ahụ ee nsị ya kedụ mgbe unu na-enye m ego ka nje dozikwa ahụ m ka ndịkwa na ụdị nwanne m nwaanyị sị gị na ego gị onwe ihe mere ahụ m na onwe ihe mebiri na ahụ m na onwe ọkwa otu a o wee jụzịa na ya azị enye m ego m eji je mee BBL na liposuction na eh, breast lift ka ndịkwa na ụdị nwanne m nwaanyị wee jụwa isi nke kachazi ewute m nke kacha ewute m na ha si na mma abịa ledo nwa na nwa m ka ọ wụ m wee kpọkwa na ndị be anyị maka na hawa ma ha so na ya mgbe o bidoro ha ma otu o si wee bido ha so na ndị na-ayọ m mere ya nwanne gị nwaanyị mere ya nwanne gị nwaanyị nwere obi akpọ mere ya nwanne gị nwaanyị kịta ọ dago na ha si na mma enyewezi nwa ara m wee sị na m ama eme ya emekwa na m ayakwa eme ya na mma ekuru nwa nsị na m ayaha eme ya mkpọkwa ndị be anyị ka nkọkwara ha ka ha fụkwa ihe na-eme ha na-asị m ee na nledo nwa nkwa na ihe o mere kwado nwa m buru n'afọ m nke nwa nke ọzọ mana nke bụ eziokwu na nwa ahụ awụghọ m nwe ọ hanwa nwe kịta nsogbu dịzi na nwanne m nwaanyị jụrụ na ọ ma enye m ego m eji wee mee liposuction ọ yaha enye m ego m eji wee dozikwa ahụ m ka ọ dịkwa n'ụdị nke kachasị njọ nke wụ na mma anọ bịa ledo nwa kịta ọ ya bụ nsogbu m wee sị ya na m ama eme ya okwu na ụka wee daa biko ọ bụrụ na ọ gị fụrụ onwe gị n'ụdị ọnọdụ a kedu ihe ị ga-eme kịta ana m asịwukwa na m ma anyị edee ya ede sign ọ ya sign maka na ọ na atụkwasịrị m ha obi ọ ndị ezinụlọ m ọ ga-emere m ya maka na ọ bụrụ na onye ezi ka m mere ya mụ na ya ga-enwe written agreement o dee mụ nwa asaịnụ ya nwa asaịnụ ka ọ ya-abụ ọ kọwa ya ti ya ti ọ na-akọ na anyị agawa kọtụ ma ọ nwee otu ọbụla o si chọọ ya anyị emewe ya mana kịta m akpọ nwanne m jewe kọtụ gịnị ka m ma m ga-emezi na biko ọ nwere ihe ị ma m ga-eme gwa m na comment section i nyere m aka gbasa ozi a ka emesịa